bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la bi histoire bɛ jumɛn de kan an b'a fɔ ko n'i ye so sɔrɔ histoire in bɛ ka passer déjà madagascar madagascar dugu dɔ bɛ histoire bɛ ka passer famille dɔ de ka histoire don cɛ dɔ a ye muso furu f'u ye den musomani kelen sɔrɔ u ye ekonomi kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan sisan u y'a ye u ye wari mun fara ɲɔgɔn kan wari in bɛ se ka so dɔ sɔrɔ u ye u yɛrɛ bɛ se ka so san ka yɛlɛma kɔnɔ ka bɔ luwanse ko ninnu na cɛɛ n'a muso de filɛ ka wuli u y'u ka wari minnu fara ɲɔgɔn kan u y'a bɛɛ cɛ ka taa so ɲini na so dɔ dir'u ma o kɛr'u diyaɲɛta ye u ye so nin san u yɛlɛmana a kɔnɔ nka depi cɛ in yɛlɛmana a n'a ka denbaya a dabe ninnu ye sunɔgɔ to yen dɛ a don fɔlɔ cɛ denmusonin a farigana a ye su bɛɛ kɛ a bɛ ka kasi a bɛ ka kasi u ye fɛn fɛn k'a la ka kalimanw d'a ma ka fɛn fɛn kɛ den de ma sɔn k'a da de plus u bɛ fura ɲini k'a k'a la plus o bɛ dɔ fara kan e, fɛn mun tɛ dɔgɔtɔrɔbana ye n'i ye dɔgɔtɔrɔ fura d'o ma kɔni o tɛna kɛnɛya olu yɛrɛ kamana gana u t'a dɔn u bɛna min de kɛ cɛɛ ye ko sugu bɛɛ kɛ a taara farimasi la a taara fura san ka dɔktɛri wele u ye den lajɛ ça va pas a tɛ ka nɔgɔya o su kelen de la a terikɛ dɔ bɛ yen n'o min kɛra sababu yɛrɛ ye k'a dɛmɛ so ɲinini na a ye terikɛ wele a y'a ɲɛfɔ terikɛ ɲɛna a ko ko a an den bananen don dɛ ne yɛrɛ ma foyi faamuya nin na an y'an da foyi kun t'a la nka su kɔnɔna na a ka bana de filɛ ka wuli fari bɛ kalaya kule kɔni tɛ ka kɔtigɛ olu ye fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ fɛɛrɛ in si ma sɔn ka kɛ sababu ye k'a ka bana nɔgɔya terikɛ ko k'a y'a faamu k'u ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la tuguni k'a bɛ se ka kɛ u ye fura mun san u kun fɛ ou bien dɔgɔtɛri mun nan'a lajɛ a bɛ se ka kɛ bana nin o m'a dɔn min b'a la u ka taa n'a ye u ka yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la cɛɛ de filɛ ka a den ta a n'a muso u taara dɔgɔtɔrɔso la u taalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɛri y'a lajɛ lajɛli kɔfɛ u ma dɔktɛri bana in fosi y'a la komi n y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min u ye analisi fɛn fɛn kɛ den na a ma foyi de yira a yirala ko foyi tɛ den na den dun b'a la ka kasi den bɛ kasi a tɛ k'a da de fari sofelen don a ka kalan i b'a fɔ ko n'i ye daga sigi tasuma sanfɛ aa e, cɛ ko k'ale kɔni ma fɛn faamuya na terikɛ kelen mun n'a y'a wele k'a ɲininka ka kuma f'a ɲɛna terikɛ ko ko a ko ni dɔgɔtɔrɔ fɛn ma mago ɲ'a ye parce que dɔgɔtɔrɔ fura bɛ ka di den ma o bɛ ka dɔ fara den ka kule kan u ka sokɔnɔna na e, kerecɛnw de kun don kerecɛnw bɛ baara kɛ ni ji dɔ ye n'an b'a fɔ ko eau bénite a ji nin filɛ nin ye u bɛ duwawu de k'a kan o eau bénite in u y'o ta k'o kɛ den na ee subahanalayi daga wulila sunkala ma ye eau bénite in seri o seri den kan kunkolo kan a bɛ kɛ i b'a fɔ ko ni tasuma kami k'a kan a tɔ bɛ ka ɲaga tɔ bɛ ka ɲaga finalement den ba kɔni yan e b'a dɔn an muso ɲɛji ka teli ale kɔni y'i kɛ kasi kan sa ale ko k'ale den satɔ don cɛɛ yɛrɛ kamana ganna n'a fɔra u den fɔlɔ bana min b'a la u t'a dɔn an b'a fɔ ko n'an banana k'an ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la u taara dɔgɔtɔrɔso la ɲɛ ma sɔrɔ a la terikɛ in bɛna mun fɔ ko komi nin ko kɛra tan ale bɛ musokɔrɔba dɔ dɔn o bɛ yɔrɔ dɔ la ni cɛ kɔni sɔnna o musokɔrɔba in bana mana k'i la cogo o cogo a man'i sɔgɔ cogo o cogo n'i sera musokɔrɔba nin fɛ yen a ka ca ala fɛ i bɛ fura sɔrɔ i ka bana na ale musokɔrɔba in a bɛ fɛn caman dɔn i bɛ fura sɔrɔ i ka bana na ale musokɔrɔba in a bɛ fɛn caman dɔn nin ko bɛɛ bɛ ka kɛ dɛ nin y'a sɔrɔ cɛɛ n'a muso in olu t'a dɔn k'a fɔ ko nin bana in ko bana gansan tɛ o fɔlen cɛɛ ko k'a y'a mɛn o dugutilaba de fɛ u y'u da ɲɔgɔn kan ka taa musokɔrɔba fɛ yen u bɛ ka taa musokɔrɔba ka yɔrɔ la yɔrɔ jan yɛrɛ u ye musokɔrɔba dɔ ye a fan bɛɛ fini jɛman de b'a la n'i y'a ye i b'a fɔ ko an b'a fɔ cogo min i b'a fɔ fantôme olu yɛrɛ ja tigɛra ko e ko nin musokɔrɔba nin yɔrɔ in na yan ko so fosi tɛ nin yɔrɔ la nin bɛ mun de ɲini yan cɛ in yɛrɛ ko k'est-ce que ko jina tɛ dɔ ko ko ni jina tɛ k'i b'a sɔrɔ ko subaga don olu yɛrɛ bɛ ka taa musokɔrɔba min fɛ yen dɛ u n'o yɛrɛ de bɛnna u t'a dɔn u sera musokɔrɔba ma u ye musokɔrɔba fo u ko musokɔrɔba ma ko e ko dugu tilala musokɔrɔba ma dɛ k'a bɛ ka taa min k'olu bɛ ka taa furakɛlikɛla fɛ yen nɔ ko nka musokɔrɔba bɛ se ka don olu kun mobili kɔnɔ u bɛ musokɔrɔba bila a bila yɔrɔ la ko yan tɛ musokɔrɔba to yɔrɔ ye musokɔrɔba yɛlɛl'u ma musokɔrɔba k'u bɛ ka taa musokɔrɔba min fɛ yen furakɛli la dɛ k'o y'ale yɛrɛ de k'ale b'u nakun dɔn u ni musokɔrɔba ye ɲɔgɔn sɛnsɛn u taara musokɔrɔba fɛ yen musokɔrɔba ye den in lajɛ a ko ko depuis u ma se yan fɛn mun bɛ den in na ale b'a dɔn k'u bɛ so min kɔnɔ dɛ den ka bana ju bɛ yen de ee cɛ n'a terikɛ ye ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ko so mun kɔnɔ wa ko mun de bɛ so kɔnɔ mun bɛ se ka ne den bana ko anw dɔrɔn de bɛ yen nɔ anw yɛrɛ yɛlɛmana bi de musokɔrɔba dun ko ko aw kelen tɛ so kɔnɔ dɛ ko fɛn dɔ bɛ so kɔnɔ ni tubabukan na n'an b'a wele ko spectre dɔw b'a fɔ ko fantôme yɛrɛ parce que mɔgɔ min n'a sara n'a bɛ to k'a yɛrɛ yira mɔgɔ la a tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bilen o de kɛra sababu ye ka den in bana musokɔrɔba y'o f'u ɲɛna ko nka k'a ma bag'aw ma ten dɛ ko u y'a tanama ko dɔ de kɛ so in kɔnɔ yen olu ko k'olu ma foyi kɛ dɛ k'olu ma s'a ma musokɔrɔba ko ko ayi ko aw den ɲɛgɛnɛ ko den ye ɲɛgɛnɛ de kɛ so yɔrɔ dɔ kɔnɔ o de b'a o de ma bɛn fɛn in ma ah. cɛ ni muso y'i sigi sa k'i miiri k'i miiri k'i miiri hmm. olu ko k'olu dun bɛ kusi don den na e ko soit kusi fɛ ɲɛgɛnɛ bɔra a kɔnɔ walima kusi dɔ in bɔlen sani dɔ wɛrɛ ka don a bɛ se ka kɛ o temps nin kɔnɔ den fitinin de don a ye ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ dɔ la ni ba ni fa ma bɔ a kalama ko ɲɛgɛnɛ de dun kɛra so in kɔnɔ cɛ ko k'a y'a mɛn musokɔrɔba ko k'ale bɛ se ka mun kɛ sisan ale bɛ fura dɔ d'u ma ko sinon ko den in filɛ nin yɛrɛ yɛrɛ ale ye min ye den in na ni kɔn ma k'a ma ko den in bɛ sa ale bɛ fura min d'u ma u k'o kɛ den in na u y'o kɛ den in na a ye fɛn wɛrɛw di u ma u b'u yɛrɛ kisi ni min ye ko n'u taara u k'a kɛ so kɔnɔ e, min yɛrɛ bɛ histoire ɲɛfɔ a k'o fɛn ninnu dɔw ye gindola kuma ye a tɛna fɔ kɛnɛ kan nka n'a fɔra ko fɛn dira mɔgɔ ma i b'i yɛrɛ kisi ni min ye k'i yɛrɛ tanga an bɛ farafinna hakili b'a tɔ dafa o kɛlen musokɔrɔba y'o d'u ma ka sɔrɔ ka kangari da u ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fɛn min bɛ so kɔnɔ yen n'u yɛrɛ bɛ se yɛrɛ u kana segin ka taa so kɔnɔ su in na ni den ye ko ni den seginna ka don so kɔnɔ k'a sɔrɔ tile tan ni duuru ma dafa walima kalo kelen nk'a dɔgɔkun ma dafa walima kalo kelen nk'a dɔgɔmani ye tile tan ni duuru ye n'o ma dafa n'u ni den seginna hali su in na ka taa ko den ti bɔ a la k'a bɛ sa a ah, olu ko ko olu dun tɛ se ka musokɔrɔba ko k'u ka yɛlɛma k'olu tɛ se ka yɛlɛma k'u bɔra ka u ka wari maralen u y'o bɛɛ de ta k'a don nin so kura in na n'a fɔra k'olu ka yɛlɛma sisan ko wari t'olu bolo u bɛna kɛ cogo di k'u bɛ to so in kɔnɔ musokɔrɔba k'u ma k'u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ko den kɔni kana segin so kɔnɔ cɛɛ ko k'a y'a mɛn cɛɛ y'a yɛrɛ kɔrɔmuso de wele ka kuma in ɲɛfɔ o ɲɛna u taara u taara den bila o fɛ yen ko den bɛ si yen a n'a muso seginna sisan ka na so kɔnɔ u nana depi da la u ye da yɛlɛ fɔlɔ a kɛra i b'a fɔ ko ni funufunu de wulila so kɔnɔ u nana sɔrɔ so kɔnɔ minɛn bɛɛ yɛrɛkɛlen bɛ duguma ka minɛnw bɛɛ don don ɲɔgɔn na i b'a fɔ ni zon donna i kɔ i ka minɛnw fili fili olu yɛrɛ kabakoyara cɛɛ y'i yɛlɛma ka muso lajɛ a ko muso ma ko anw bɔtɔ so kɔnɔ ko esike ko so tun be tan muso ko ko nin ye mun ɲiningali ye k'e ni ne fila bɛɛ ma bɔ so kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ yan ko so tun be tan a tun tɛ tan dɛ nka a bɛɛ aranzelen kun don aa ko mɔgɔ dun ma don an kɔfɛ an ye da sɔrɔ sɔgɔ cogo min ka taa an nana an y'a yɛlɛn ten u ma mɔgɔ dontɔ ye u ma mɔgɔ bɔtɔ ye o y'u kamana gan olu kɔni m'a bila u kun na k'a fɔ ko fɛn min y'u den bana ko fɛn ka baara de ye nin ye u donna u donna ka taa so kɔnɔ u taara so kɔnɔ sisan muso ni cɛ de ko k'a b'a da u dalen u ye mankan mɛn gabugu kɔnɔ u ka so gabugu cɛɛ wulila cɛɛ taara a lajɛ a ma mɔgɔ ye a seginna ka na a seginna ka na dɔrɔn a nana ye su nin jɔlen don a ɲɛkɔrɔ muso de don a ɲɛda nin cɛ ka jugu kojugu a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ sara a farikolo kɔmasera ka toli sogobu bɛ bin bin ka bɔ a la o imaji bɛ cogoya min na muso in de jɔlen filɛ cɛ ɲɛkɔrɔ ten cɛ ja tigɛra cɛ ko k'a bɛ kule a kulekan yɛrɛ ma se ka bɔ a kɔni bɛ ka kule dɛ mɛ a kɛra komi ni mɔgɔ ye a ka kumakan minɛ yɛrɛ i bɛ kule mɛ i kulekan tɛ bɔ i bɛ kule kɔnɔ cɛ kɔni ye fɛɛrɛ kɛ k'i gɛrɛ a muso la sa u fila bɛɛ bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ u donna u ka e, dara jukɔrɔ jatigɛ fɛ i b'a fɔ ni denmisɛnnin siranna a bɛ don dara kɔrɔ cogo min k'a kun n'a sen bunbu cɛ n'a muso filɛ ka don dara kɔrɔ ten fɛn in tora a bɛ kulew kɛ a bɛ mankan bɔ k'u jatigɛ olu yɛrɛ kɔni t'a dɔn u bɛ min kɛ a sera wagatinin dɔ la cɛɛ ko k'ale ko muso ka na k'u ka bɔ muso yɛrɛ siran kojugu muso ma se ka wuli ka bɔ dilan na cɛɛ ko k'a bɛ bɔ fɛn in taar'i jɔ cɛɛ ni da cɛ cɛɛ seginna ka na na n'i da yen fɛn in tora k'u lasiran ten a y'o su bɛɛ kɛ a b'u lasiran fɔɔ ka dugu jɛ n'a ma kasikan kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ mankanw bɔ yɔrɔ dɔ la a dugu jɛlen sisan cɛɛ de filɛ nin k'a terikɛ in wele ka kuma in ɲɛfɔ a ɲɛna a ye musokɔrɔba fana wele a y'a ɲɛfɔ musokɔrɔba ye musokɔrɔba k'u ka kɔntine ale ye fɛn min d'u ma u ka kɔntine k'a kɛ u kɔni kana tana fɛngɛ dɛ epi ale y'a f'u ɲɛna den ye ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ min k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka yɔrɔ nin de ɲini a ye fɛn dɔ de d'u ma u k'o o kɛ yɔrɔ in na ɲɛgɛnɛ kɛra yɔrɔ min u k'o bɔn o yɔrɔ in kan n'o kɛra u bɛ lafiya ko sinɔ ko fɛn in kɔni ko nin fɛn in bɛ nin so in kɔnɔ bi tɛ o fɔra cɛɛ bɔra a taara dugu kɔnɔ muso fana muso de bɔra ka taa so e, sugu la k'a bɛ taa na san ka na tobili kɛ cɛɛ taara a ka ci la cɛɛ seginna ka na muso nalen sisan muso natɔ de ni muso dɔ bɛnna o bɛ ka bɔ so kɔnɔ bulonda la a donna a ye cɛɛ ɲininka a ko ko mɔgɔ min bɔra yan sisan k'a tigi tun bɛ mun de kɔ cɛɛ ko ko mɔgɔ ka bɔ yan wa muso ko ko awɔ k'ale ni dɔ bɛnna sisan a bɛ fɛ ka tiɲɛna o bɛ ka bɔ so kɔnɔ bulonda la a donna a ye cɛɛ ɲininka a ko ko mɔgɔ min bɔra yan sisan k'a tigi tun bɛ mun de kɔ cɛɛ ko ko mɔgɔ ka bɔ yan wa muso ko ko awɔ k'ale ni dɔ bɛnna sisan a bɛ fɛ ka cɛɛ ɲininka o muso in nana mun de ɲini cɛɛ ko ko mɔgɔ dun ma bɔ yan dɛ k'ale kelen de bɛ yan k'ale ma mɔgɔ si dontɔ ye wa ale ma mɔgɔ bɔtɔ ye muso ko ko fa dun ma don ale la dɛ k'ale ni mɔgɔ bɛnna sisan sisan bulonda la ale bɛ ka don k'a tigi bɛ ka bɔ ko cɛɛ ka tiɲɛ fɔ ale ye cɛɛ ko k'ale b'o nkalon tigɛ mun na ko mɔgɔ si ma se ale ma mɔgɔ ye mɛ muso ma d'a la donc a ni cɛɛ tora kuma samasamaw na f'a nana kɛ mankan ye ka kɛ furugu ye u ɲɛ u bolo bɛɛ tor'i ka fan na muso o diminen o taar'a ka gabugu kɔnɔ ka taa a ka tobili la cɛɛ fana o diminen tun don o tor'a ka yɔrɔ la kɔɲɛ na so kɔnɔ muso de bɛ ka tobili kɛ sɔɔni dɔrɔn muso kulekan de bɔra cɛɛ yɛrɛ ni boli bɔra so kɔnɔ k'a kunda muso kan a ni muso bɛnna kuluwari kɔnɔ ko muso ma ko mun de kɛra muso ko ko fɛn dɔ bɛ gabugu kɔnɔ cɛɛ ko k'o ye mun fɛn ye tuguni k'a bɛ gabugu kɔnɔ k'ale bɛ ka tobili kɛ fɛn dɔ y'ale ka barama dayɛlɛ ka barama dayɛlɛ barama datugunan yɛlɛnna fo sanfɛ ale dun ɲɛ tɛ mɔgɔ la cɛ ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di muso ko k'a ka taa lajɛ cɛ de seginna ka taa gabugu kɔnɔ sisan a taara a sɔrɔ barama bɛ san ni datugunan bɛ san ni dugu cɛ a ɲɛ tɛ mɔgɔ bolo la fɛn kelen a dulonnen tɛ fɛn na mɛ barama kɔni datugunan yongolen don fo placard niveau sanfɛla niveau la a tɛ mɔgɔ bolo muso yɛrɛ siranna sa muso ko k'ale tɛ to so in kɔnɔ yan bilen k'ale tɛ to yan ni cɛɛ bɛ fɛɛrɛ min kɛ cɛɛ k'a kɛ ale kɔni tɛ to so in kɔnɔ cɛɛ y'a nɛgɛn ka ko bɛɛ kɛ cɛɛ ye kɔrɔmuso in wele u seginna tuguni ka kuma in ɲɛfɔ a ɲɛna kɔrɔmuso ko ko n'o de don k'u ka bɔ k'u ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a ko kɔrɔmuso ma k'ale tɛ se ka taa yɔrɔ la ni solisɔn bɛ ɲini a bɛ ɲini de ee ne balimaw dɔw fana dusu jalen don sinɔn n'i ye nin kɛ ne ye aa eseke ne bɛna si o so sugu kɔnɔ bilen ne ma da la cɛɛ de tora ni makari ko la ten fɛn in bɛ k'u sɛgɛn u ye tile saba k'a la a sabanan yɛrɛ kɔni a fɛn in nana kɛlɛ kɛ sen nin kan olu hakili la fɛn in bɔ o bɔ n'a nana ni olu ye ala wele kɛ ko a bɛ taa ala wele o ala wele o bɛ dɔ de fara fɛn in ka dimi kan a bɛ dimi a bɛ dimi ka kule a bɛ su bɛɛ kɛ kule la ka minɛnw ci ci yan fɛ ka fɛnw karikari yan fɛ ka to k'u bagabaga u bɛ ala deli k'a ka sumaya mɛ ala deli bɛ dɔ fara a kan u ye musokɔrɔba wele su sabanan don o y'a sɔrɔ fɛn y'u sɛgɛn kosɛbɛ a su yɛrɛ ala y'a kɛ kɔrɔmuso in fana nana parce que u ye kuma fɔ kɔrɔmuso ɲɛna kɔrɔmuso sigara quoi a tɛ ka da la ni fɛn sugu in n'a ma k'i ɲɛna kɛ i mana a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna a tigi b'i filɛ fatɔ ye a tɛ da la a don kɔrɔmuso tun bɛ yen ala y'a kɛ fɛn y'a yɛrɛ yir'u la tuguni kɔrɔmuso yɛrɛ siranna a dara la ani cɛ kɔrɔmuso n'a a dɔgɔkɛ in ani dɔgɔkɛ muso in n'o ye e, den min banana o ba ye olu de tun bɛ so kɔnɔ nka den ma segin ka na dɛ parce que a fɔra ko ni den seginna ka na dɔrɔn k'a bɛ sa kɔrɔmuso bɛ yen nɔ sa kɔrɔmuso bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a y'i poron a dɔgɔkɛ muso kan u fila bɛɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ u bɛ kule la so kɔnɔ sanburu kɔnɔna na sisan kɔrɔkɛ de ko ko nin bɛ cogo min sisan tiɲɛ na ale y'i ni gɛlɛya k'i ni gɛlɛya a tɛ ɲa mun kɔ fo ka taa de a ko kɔrɔmuso in ma ani ee, a yɛrɛ furumuso k'u ka wuli k'u ka taa u ka bɔ so in kɔnɔ nka olu sen ma se ka in kɔnɔ nka olu sen ma se ka u ka kuma mɛn ni mɔgɔ ja tigɛra cogo dɔ la i tɛ se ka boli i tɛ se ka kuma i tɛ se ka wuli yɛrɛ k'i jɔ i sen kan o de kɛra muso in ni kɔrɔmuso in na u be dilan kan nka u dɛsɛra ka wuli u kulekan fana tɛ ka bɔ fɛn in jɔlen don ɔrɔbu jɛman b'a la ɔrɔbu in jeliba de bɛ ɔrɔbu in na a yɛrɛ y'a yɛrɛ yir'u la dɔrɔn u yɛrɛ ka fɔ la ko su kasa de donn'olu nun na su kasa mun de don kasa tolilen ni su kɔni tolila kɔni a kasa man di k'u tɔ jatigɛ a ɲɛda in yɛrɛ fɔlɔ n'i y'a ye fɔlɔ aa o bɛ crise cardiaque bila buna hadamaden na cɛɛ de ko k'ale bɛ boli fɛn in taar'i jɔ a ɲɛ cɛɛ seginna ka na k'a ben'i da a muso ni a kɔrɔmuso be dilan min kan k'a bena yɛlɛ o kan fɛn nana a y'i jɔ dilan kɛrɛfɛ ka dara min be kɔrɔmuso ni a yɛrɛ furumuso la k'o sama k'o fili duguma o y'a sɔrɔ ale tun bɛ ka ala deli a kɔnɔ ala deli in bɛ k'a muso jama ale nan'a ye sisan komi ala deli de bɛ k'a fɛngɛ o y'a sɔrɔ musokɔrɔba y'a fɔ a ɲɛna k'u kana eseye ka a kɔntrariye u kana eseye k'a ladimi ala deli ninnu ni fɛn ninnu k'o de bɛ dɔ fara a ka ko kan k'u k'olu bɛɛ dabila ɔ cɛɛ sɔrɔla k'a deli sisan a ka yafa olu ma a k'olu to yen u y'o bɛɛ kɛ cɛɛ bɛ ka telefɔni ta sisan a ye musokɔrɔba wele a ye min kɛ o musokɔrɔba wele la a bɛ ɛri saba bɔ telefɔni bɛ soni mɔgɔ t'a ta o kɔfɛ cinq heures du matin bɛ se wagati min na musokɔrɔba ye telefɔni a ye musokɔrɔba sɔrɔ telefɔni na a y'a ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛna fɛn min bɛ ka kɛ so kɔnɔ musokɔrɔba ko k'a y'a faamu ko a ka na ale nɔfɛ ka segin n'ale ye so kɔnɔ n'o kɛra sisan ni ala sɔnn'a ma ale bɛ fu sir'a dan na o y'a sɔrɔ san'u ka musokɔrɔba wele u kamanagannen fɛn in tununnen u la so kɔnɔ an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni fɛn in tununnen a ye mankan de bɔ e, gabugu kɔnɔ a kɛlen ka mankan bɔ gabugu kɔnɔ cɛ ko ko muso ka na a n'a kɔrɔmuso u ka taa lajɛ fɛn fɛn ye min de kɛ gabugu kɔnɔ muso ma sɔn kɔrɔmuso yɛrɛ ma sɔn u si ma sɔn ka tugu cɛ kɔ ka taa ɲɛɲini cɛ fana ye a jija siran b'a dusukolo la dɛ nka komi ale de ye cɛ ye muso fila ninnu to la a ye ala minɛ a taar'a lajɛ a kɛlen ka se gabugu kɔnɔ a y'a ye sukasa bonyana yen kojugu a bɛ mun ye dugumala la ee, ɔrɔbu mun tun bɛ fɛn in na ɔrɔbu in de dalen bɛ duguma jeliba b'a la nka a ma sɔn ka maga a la a kɛlen ka musokɔrɔba sɔrɔ telefɔni na a y'a ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛna musokɔrɔba ko ko ko di k'a ma maga la dɛ a ko ko ayi k'ale ma maga la musokɔrɔba ko ko mɔgɔ si kana maga la parce que fɛn mun kan ka kɛ ɔrɔbu in na olu t'o dɔn ale musokɔrɔba de b'o ɲɛdɔn u kana maga foyi de la u ka na ale nɔfɛ ka segin a kɛcogoya b'ale kɔnɔ cɛɛ de taara ci fɔ muso ɲɛna sisan ale bɛ taa musokɔrɔba nɔfɛ ee hɛn hali n'a kɛra ne ne bɛ to yen muso ko ko cɛɛ tɛ taa ka olu to yan dɛ muso wulila cɛɛ yɛrɛ kɔrɔmuso fana wulila u bɛɛ de dara ɲɔgɔn kan u taara musokɔrɔba nɔfɛ ka na u seginnen sisan u taalen musokɔrɔba nɔfɛ u bɛ ka segin ɔ musokɔrɔba k'u ma ko mɔgɔ fila de bɛ don ale nɔfɛ mɔgɔ fila in na cɛ ani cɛ terikɛ cɛ y'a terikɛ wele cɛ y'a terikɛ wele o ko kɛlen e, cɛ muso ani cɛ balimamuso n'o y'a kɔrɔmuso ye o ko ko komi k'o bɛ tantɔ k'olu kɔni tɛna segin ka na don fɛn in kan yan tuguni tant que ni musokɔrɔba ma solution sɔrɔ a la ko a dɔgɔkɛ muso ma k'o ka na olu bɛ taa ale ka so olu farala ka bɔ jama la olu taar'u ka so a tɔ tora cɛ o ko ko komi k'o bɛ tantɔ k'olu kɔni tɛna segin ka na don fɛn in kan yan tuguni tant que ni musokɔrɔba ma solution sɔrɔ a la ko a dɔgɔkɛ muso ma k'o ka na olu bɛ taa ale ka so olu farala ka bɔ jama la olu taar'u ka so a tɔ tora cɛ ani cɛ terikɛ ani musokɔrɔba olu de seginna san ka na u nalen k'u bɛ da yɛlɛ o y'a sɔrɔ da sɔgɔlen don porte sɔgɔlen k'u b'a sama k'a yɛlɛ u dɛsɛra cɛ ye kile don a la k'a munumunu da ma yɛlɛ cɛɛ kamanaganna cɛɛ yɛrɛ ko sisan k'ale yɛrɛ bɛna da kari sisan musokɔrɔba ko ko un k'a kana kɛ ten k'a k'i jɛngɛ ka bɔ yen a y'i jɛngɛ fɛn dɔ tun bɛ furamugu dɔ tun bɛ musokɔrɔba bolo musokɔrɔba y'o furamugu in kɛ da sɔgɔlan fɛngɛ yɔrɔ la da yɛlɛla da yɛlɛlen u donna musokɔrɔba ani sotigi in yɛrɛ min ye so san musokɔrɔba ko ko mɔgɔ kelen de bɛ to kɛnɛma min bɛ da sɔgɔ ni kɔfɛla ye k'a sɔgɔ kɔfɛ a tɛ sɔgɔ kɔnɔna na ɔ cɛɛ ko k'ale kɔni bɛ to musokɔrɔba fɛ ko terikɛ ka to kɛnɛma o bɛ da datugu k'a to kɛnɛma terikɛ ko k'a y'a mɛn musokɔrɔba ni do in olu kɔntinɛna ka taa kɔnɔna na u selen gabugu kɔnɔ sa aa fɛn kɔni y'a dɔn sisan k'u nana ale kɛlɛli kama fɛn y'a yɛrɛ yira a diminenba musokɔrɔba fana y'a ka kalanw daminɛ musokɔrɔba fana tɛ musokɔrɔba gansan ye ale fana n'a ka fɛnw de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ farafinna yan de bɛɛ b'a dɔn farafinna yan fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ t'a kɛ ziiri ye mɔgɔ t'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ réalité caman de b'an fɛ yan nɔ an bɛ k'a essayer ka tubabuw ladege cogo cogo an b'a dɔn an fɛ yen hali sini a fɛnw bɛ yan foyi ma b'u la ni dɔ ma far'a kan foyi ma b'u la a bɛ yen i b'a fɔ de i m'a ye i ɲɛ la nka a tɛ yen nɔ o tɛ anw fɛ yan

a ye fɛngɛ fana di cɛɛ ma buzi ko cɛɛ ka buzi mɛnɛ a k'a sigi tabali sanfɛ nka sani cɛɛ bɛ buzi mɛnɛ a ma nɔgɔya dɛ ni cɛɛ ko k'a b'a mɛnɛ a bɛ k'i b'a fɔ ko fiɲɛ de bɛ buzi faga ni cɛɛ ko k'a b'a mɛnɛ fiɲɛ b'a faga cɛɛ ye min kɛ buzi kelen mɛnɛni la a bɛ dɔ bɔ Finalement a sera k'a mɛnɛ a ye bougie in sigi musokɔrɔba y'a fɔ a k'a sigi yɔrɔ min yɔrɔ min sɔgɔra ni furaji bɔnna ɔrɔbu in kan n'a kɛra dingɛ ye su kasa de fana wulila yen yɔrɔ fɛ tuguni ka sokɔnɔna bɛɛ minɛ o y'a sɔrɔ san'u ka don musokɔrɔba ye kangarida dɔ kɛ cɛɛ ɲɛna ko an bɛna don ko n'i ye kasa fɛn fɛn mɛn su kasa la i kana ɲugun kana tiso kana mm k'a yira k'a fɔ ko i degunnen don kasa in kelen don k'i tɔɔrɔ k'a kan'o fosi yira a k'a kɛ komi foyi tɛ yen nɔ k'o de da ka d'a la sinon a ye kangari mun d'a ye n'a y'o ko dan sago ni min bɔr'a la k'a yɛrɛ bɛn'a ye o bɛ cɛ hakili la cɛɛ fana ye a yɛrɛ minɛ a bɛ kasa in supporter cogo min a y'a supporter ten a m'a ɲugu minɛ a ma foyi musokɔrɔba ni fɛn in bɛ ɲɔgɔn na musokɔrɔba bɛ k'a ka kalan kɛ fɛn in fana b'a ka attaque la fo a sera yɔrɔ dɔ la sisan musokɔrɔba in tilalen kalan na fɛn in de san'a ka tila kalan na dɛ a ko ko mɔgɔ minnu bɛ so kɔnɔ yan ni ka sɔrɔ kalan bannen parce que kalan bɛ kɛ langi mun na o ye an yɛrɛ fɛ yan la so kɔnɔ yan ni ka sɔrɔ kalan bannen parce que kalan bɛ kɛ langi mun na o ye an yɛrɛ fɛ yan langi dɔw bɛ yen nɔ a tɛ se ka fɔ an t'a fɔ ko bamanankan don parce que fɛn in kɛra Madagascar mais n bɛ exemple ta an yɛrɛ fɛ yan hali n'i taara furakɛlikɛlaw fɛ yen walima turabudalaw fɛ yen u bɛ kumakan dɔw fɔ i yɛrɛ tɛ se k'a dɔn fɛn mun don kalanw kɔni don nka u bɛ k'a fɔ kan mun na n'a sɔrɔla e bolo t'a fɛn na i ma i sen ma don a la i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka kuma ni kan mun ye u bɛ ka fɛn mun fɔ e kɔni b'a dɔn u kɔni bɛ ka kalan kɛ ɔ musokɔrɔba tilala o la a bɛ min kɛ ka kalan in kuncɛ a ko fɛn in ma n'a sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔ minnu bɛ yan n'u donn'i gasi la k'a sɔrɔ u t'a kalama k'a b'o yafa deli fɛn in fɛ fɛn in ka yafa sokɔnɔmɔgɔ ninnu ma u filɛ a bɛ se ka kɛ u donna a gasi la nka u m'a dabɔ a kama lawuli kun tɛ fili de don o kɛlen fɛn in a jɔlen a tununna a tununna pewu musokɔrɔba yɛrɛ min tun bɛ kalan na n'ale kun jɔlen don musokɔrɔba kirinna musokɔrɔba kirinnen o y'a sɔrɔ e, cɛ yɛrɛ kɔni a soulagera a ye fiɲɛ fili sisan parce que fɛn in tununnen o kɔrɔ o y'a bannen de nka kɛlɛ in ma nɔgɔya dɛ parce que kɛlɛ in wagati ko hali i b'i to kɛnɛma ko terikɛ min tun bɛ jɔlen kɛnɛma o yɛrɛ tun bɛ ka so yɛrɛyɛrɛtɔ ye k'a to kɛnɛma so tun bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko ni bolo belebelebaw de bɛ ka so lamaga ka lamaga ka lamaga ka lamaga ani musokɔrɔba tun bɛ ɲɔgɔn na wagati min na musokɔrɔba binnen cɛ nana dɛmɛ don musokɔrɔba ma après musokɔrɔba ɲɛ yɛlɛnna musokɔrɔba k'u ma ko sisan kɔni k'u lafiyara ko nka u bɛ yɔrɔ min kin bɛɛ n'a dugutigi de don k'u bɛ yɔrɔ min u ka wele bila o dugutigi ma ko dugutigi ka na ko ka wele bila polisi fana ma musokɔrɔba ko ten ko ka polisi mɔgɔw ka na u taara bonya fɔ dugutigi ye dugutigi nana u ye polisiw fana wele polisiw nana jaa fɛn min tun bɛ to k'a yɛrɛ yira yira n'a bɛ so kɔnɔ ni muso don n'a tun bɛ ka ni mankutu ninnu ni tɔɔrɔ ninnu bɛɛ da sokɔnɔmɔgɔw kan muso de don ni muso in fagara so kɔnɔ ko fɔlɔ propriétaire min ta ye so ye mɔgɔ min kun ta ye so ye o ka baarakɛden de don sotigi de y'a ka baarakɛden faga gabugu kɔnɔ ka gabugu kɔnɔna dingɛ sen ka baarakɛla in su don yen nɔ k'a datugu o de la kuma bɛɛ a ka fɛn bɛɛ hali n'a taara so kɔnɔna fan o fan a laban kun ye gabugu kɔnɔna ye a b'i sigi gabugu in de kɔnɔ ka kasi a bɛ mankanbaw bɔ gabugu in de kɔnɔ fɛn fɛn a b'o de kɛ polisiw welelen de n'u nana gabugu kɔnɔna parce que dingɛ in yɔrɔ ni su kasa bɔra yɔrɔ min u ye baarakɛla in su de labɔ a kolo jalan tɔ tolilen u y'o de labɔ dingɛ in kɔnɔ yen nɔ u ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min tun bɛ so kɔnɔ fɔlɔ k'o de kun ka baarakɛla ye nin ye u ye u kɔni ye su in u y'a ta ka taa sutura u ka kaburudo na nka sotigi kɔrɔ min tun bɛ so kɔnɔ n'a ta ye so ye u y'o minɛ u y'o datugu cɛ den lafiyara a ka bana banna a tununa fɛn in ma na mɔgɔ tɔɲɔ bilen mɔgɔ ma kumakan mɛn foyi foyi nin de bɛ kɛ nin histoire banyɔrɔ ye